Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwu Ebuka. Onye ga-eji aha pati NDC zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027, Maazị Peter Obi, ejirila ọnọdụ ọchịchị mba UK tụnyere ọnọdụ ala anyị, bụ ebe onye Praịm Minista Keir Starmer agbaala arụkwaghịm n'ihi ka ọnọdụ akụnụba na ihe isi ike ji adịnyekwu njọ. O jiri ohere ahụ kpọkuo onye isi ala Tinubu iritu n'oche ọrụ ya ozugbo n'ihi ka ọnọdụ enweghị nchekwa, ọkụ pịnyapịnya eletrik na ka ọnọdụ ihe isi ike ji adịnyekwu njọ kwa ụbọchị. Obi erughị ala nọ ugbu a n'isi obodo ala anyị Abuja dịka onye ọkaikpe Mohammed Umar nke nọ n'isi okwu ikpe Omoyele Sowore na ụlọ ọrụ DSS n'okwu ikpe nke Sowore kpọrọ onye isi ala Tinubu onye ekperima ọkaikpe ahụ ezigala Sowore n'ụlọ nga dị na Kuje a ga-echeta na maazị Sowore mere mkpesa ka ọkaikpe ahụ rituo n'oche ikpe ahụ n'ihi imetọ ugwu ruru ndị ọkaiwu ya mana ọkaikpe ahụ zaghachiri site n'ikposa nnara n'aka ebe a nara Sowore n'oge gara aga onye ụkọ ndị alakụba nke na-ebute ọtụtụ nkewa n'obodo Sheikh Gumi agwala ọchịchị etiti ugbu a na ha ịkpọ ndị omekome bandit ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu bụ nnọọ ụzọ ha jiri pịachie kpamkpam inwe mkparịta ụka udo ọbụla n'etiti ha na ndị omekome bandit a ma ka ọ dị onye isi otu omekome na-eyi ndụ ọha egwu Turji Bello agwala ọchịchị etiti na ndị otu ya dị njikere maka mkparịta ụka udo ma dịkwa njikere maka agha ọtụtụ ụmụafọ ala anyị ndị tọrọ atọ n'ime mba South Africa nọrọ taa mee njagharị iwe n'ụlọ ọrụ nnọchite anya ala anyị dị na Pretoria n'ihi igbu oge ọchịchị etiti na-egbu ịkpọpụ ha pụọ mba South Africa onye isi ala Tinubu ezigala akwụkwọ iwu ugbu a gaa n'ụlọ sineti ihiwe ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'ogo steeti iji mee ka ọ bụrụ iwu onye isi ụlọ sineti Godswill Akpabio gụpụtara edemede onye isi ala dere taa n'ụlọ ọgbakọ ndị omeiwu ahụ onye ga-eji aha pati NDC zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Maazị Peter Obi akatọọla mkpọchi a kpọchiri Omoyele Sowore n'ụlọ nga ma kọwaa mmetọ ugwu ruru ya nke ụlọ ọrụ DSS metọrọ dịka asọpụrụghị nnwere onwe e ji wee mara ọchịchị onye kwuo uche ya otu mejupụtara ndị ọkaiwu nke ọkaiwu Aloy Ejimakor nọ n'isi ya adọkpụrụla ọchịchị etiti nke Tinubu nọ n'isi ya nakwa ụlọ ọrụ ndị agha amị pụọ ụlọ ikpe ugbu a n'iji ndị soja nọbichie ọtụtụ okporo ụzọ dị n'ala Igbo dịka ndị ọkaiwu ahụ na-achọ ugbu a ka e wepụ nnọbichi niile ogbe nchekwa ndị soja nọbichiri n'ala Igbo ma na-achọkwa ka a kwụọ ego iti aka n'obi narị ijeri naira ise n'ihi imetọ ugwu ruru ndị bi n'ala Igbo onye sinetọ na-anọchite anya ndị mpaghara Kebbi South n'ụlọ sineti Garba Musa Maidoki akatọọla ọchịchị gọọmenti onye isi ala Tinubu n'ihi etinyebeghị n'ọrụ atụmatụ mkpata na mmefu nke afọ 2024 2025 na 2026 ma jụọ Tinubu ajụjụ kedu ebe ego niile a gbazitere nọ ụlọikpe nọrọ taa buji okwu ikpe Sowore gaa abalị iri atọ nke ọnwa a iji nụrụ mkpesa o mere ka a kagbuo mkposa e kposara ịnara ya n'aka ebe nke a nara ya n'oge gara aga dabere na nke a Sowore ga-anọ n'ụlọ mkpọrọ dị na Kuje ruo abalị iri atọ nke ọnwa a a ga-echeta na okwu ikpe Sowore na ụlọọrụ DSS bụ n'ihi ozi Sowore kesara n'ọba soshal midia bụ ebe ọ nọ kpọọ onye isi ala Tinubu onye ekperima onye ga-eso maazị Peter Obi zọọ ọkwa onye isi ala n'aha pati NDC n'afọ 2027 Rabiu Kwankwaso adọkpụrụla onye ụkọchukwu Primate Elijah Ayodele pụọ n'ụlọ ikpe ugbu a na-achọ ka a naa ya ego ha ijeri naira iri ma ọ bụ ya ezipụ ozi n'ọba soshal midia nakwa ọba mgbasa ozi ndị ọzọ bụ ebe ọ ga-anọ rịọ arịrịọ mgbaghara na amụma ndị ahụ o buru na ya nwa bụ Kwankwaso ga-ebili megide Peter Obi ma gbaa ya mgba okpuru bụ okpokpo asị otu onye Fulani ka a hụrụ n'onyonyo vidiyo bụ ebe ọ nọ zaghachi Sunday Igboho ma gwa ya na ọ bụrụ na ọ bụ dimkpa ya bịa n'ogbe Igbeti nke dị na steeti Ọyọ ịchụpụ ha pụọ n'oke ọhịa ahụ bụ ntụtụ taa na Sunday Igboho agaghị alọghachi na ndụ mba France achọpụtala onye mbụ butere nje ọrịa Ebola ugbu a bụkwanụ nke sitere n'aka onye dọkịta bekee sitere na mba DR Congo wee bata mba France onye sinetọ nọchite anya ndị Abia South n'ụlọ sineti sinetọ Enyinnaya Abaribe ekwupụtala ndonye ukwu ya nye iwu ọhụrụ hiwere ụlọọrụ ndị uwe ojii n'ogo steeti ma dọọ aka na ntị ka a mapụta ụkpụrụ ndị ga-echekwa iwu ahụ ma ọ bụghị ya ogbe ndọbichi nchekwa ejirila mara mpaghara South East dịka ihe ịma atụ pụrụ ịrịgo ruo otu narị ndọbichi nchekwa kwa kilomita abụọ ọbụla n'ala Igbo ka ọ dị otu jikọtara ndị spika n'ụlọ omeiwu steeti ndị dị n'ala anyị ekwupụtala ndonye ukwu ha ugbu a nye ihiwe ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'ogo steeti ụlọ ọba ego ala anyị CBN agwala ụlọ akụ ndị dị n'ala anyị ịgbachikọrọ akpa ego ndị niile ahụ e boro ebubo ịkwado mpụ iyi ndụ ọha egwu n'ala anyị a ga-echeta n'abalị ole na ole gara aga na mba US wepụtara aha ndị na-akwado mpụ iyi ndụ ọha egwu n'ime mba Naijiria ụlọ ọrụ nchekwa DSS agbaala Very Dark Man ajụjụ ndị kpụ ọkụ n'ọnụ n'ihi onyonyo vidiyo ndị o kesara n'ọba soshal midia ya banyere ndị ahụ e boro ebubo na-atụ atụmatụ ịgba ọchịchị gọọmenti Tinubu mgba okpuru dịka ụlọikpe na-achọ ugbu a ịmata ka ozi nzuzo dị otu ahụ ga-esi rute Very Dark Man aka ụlọ otu okpukpu kụrụ afọ n'ala taa n'ogbe Alakija Badagry nke steeti Lagos dịka ndị ọrụ gbata gbata azọpụtala ndụ mmadụ iri nọ n'ime ụlọ ahụ nke a na-abịa dịka ụlọ okpukpu isii a ka na-arụ arụ kụrụ afọ n'ala ụnyaahụ na Port Harcourt steeti Rivers bụ ebe otu onye ọrụ nwụrụ a zọta ndụ ndị ọrụ anọ kpọrọ mmadụ atọ gawa n'ụlọ ọgwụ dịka ndị ọrụ gbata gbata nọ ugbu a n'ụjọ na egwu na ha pụrụ inwe ndị ọrụ ndị ọzọ ndị ụlọ ahụ ka kpuchiri n'ala ala ọma jijiji abụọ nke ịma jijiji ya ruru asaa na ụma abụọ nakwa asaa na ụma ise awakpola mba Venezuela dịka ndị ọrụ gbata gbata nọrọ taa kwuo na ndị nwụrụla eruola otu narị na iri isii na anọ ebe narị itoolu na iri asaa na otu nwetara mmerụ ahụ onye ga-eji aha pati NDC zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Maazị Peter Obi etoola mkpebi ọchịchị etiti ihiwe ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'ogo steeti ma kwupụta ụjọ ya na ọchịchị dị ugbu a pụrụ iji ohere a kwagide ndị uwe ojii inyere ha aka mee nrụrụ aka n'oge ntụliaka elu ọkwa onye isi ala ma gbakwunye na ọ ga-akacha mma ịhapụ ịmalite iwu ọhụrụ ahụ ruo oge a tụchara vootu n'afọ 2027 n'ọzọ dịka ibe ya onye ọkaiwu ma bụrụ onye na-achụso nta ugwu ruru ndị mmadụ Femi Falana SAN ekwuola ugbu a na ihiwe ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'ogo steeti agaghị egbochi ọnọdụ enweghị nchekwa ịga n'ihu na-eyi odo ya bụrụ na enweghị ogbugbo kpụ ọkụ n'ọnụ e nyere ụbịam na ọnọdụ ihe isi ike ọtụtụ ụmụ afọ ala anyị gụnyere Sowore akatọọla okwu nwunye onye isi ala Remi Tinubu kwuru bụ nke o kwuru na ọchịchị etiti dị ugbu a nke di ya nọ n'isi ya enyepụla ọtụtụ ego onyinye iji kwado ọtụtụ ndị ịmalite azụmahịa kulikuli akara na ọka a hụrụ ahụ Sowore kọwara okwu ọnụ ya dịka ihe ịgba ama ọchịchị dị ugbu a enweghị atụmatụ ọma ọbụla ha nwere maka ọha na eze ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja amaala onye otu Boko Haram Alkali Yerima ikpe ọnwụ site na nkwugbu n'ihi mwakpo ọ wakporo obodo Maiduguri n'afọ 2015 ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu awakpola Sunday Igboho na ndị otu ọrụ nchekwa ya Iru Ekun bụ ebe ọtụtụ ndị ọrụ nchekwa ya nwetara mmerụ ahụ n'oge ha gara inyochapụta ndị omekome ahụ n'otu oke ọhịa dị na steeti Ọyọ Peter Obi emezuola nkwa o kwepụrụ Kenneth Okonkwo ma dọkpụrụ ya ugbu a pụọ n'ụlọ ikpe n'ihi ikwu okwu mmetọ na nkwulu megide ya na-achọ ka a naa Kenneth Okonkwo ego nha ijeri naira asatọ
ụlọọrụ INEC ekwuola na ha natabeghị akwụkwọ nchabi ikpe ụlọikpe chabiri bụ nke nyere iwu ka e wepụ aha pati NDC pụọ n'aha pati ndị ga-eso zọọ ọkwa ntụliaka elu ha rụtara aka na ha ga-ekwu okwu banyere nke ahụ naanị oge ha natara akwụkwọ ozi nchabi ikpe ahụ ka ọ dị onye ọnụ na-eru n'okwu n'okwu mmekọtara ndọrọ ndọrọ ọchịchị Mahmood Jega akpọkuola onye isi ala Tinubu ka ọ kpaa agwa dịka onye isi ala n'oge gara aga Obasanjo ma pụta n'ihu ọha katọọ ndị ọkaikpe bụ ndị ji otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-abụghị nke pati APC na-eti okwe draft ọgwụnụ bụ akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a sonyere anyị na YouTube Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo